Cúpla cleas atá agam ar an ar an córas sin nó ar an bogearraí sin agam ar aon nós chun cabhrú leis an background noise so ní cheapann go mbeidh aon fadhbanna leis sin ach má chloiseann sibh drill éigin nó duine éigin ag béicáil amach mar tá siad saghas ard agus ag labhairt le chéile an t-am ar fad, tá brón orm as sin, níl mórán go bhféidir liom déanamh faoi. Chomh maith leis sin, b'fhéidir gur chuala sibh, ní raibh aon intro music an tseachtain seo, so tá mé just ag triailiú rud éigin amach. Tá 's agam, ehm, an intro music, tá sé saghas divisive, a lán daoine, bhí siad i dteagmháil liom roimhe seo ag rá nach maith leo an intro music ar chor ar bith, a lán daoine eile dúirt siad gur aoibhinn leo agus actually chuir siad ceist orm cén t-ainm atá ar an amhrán sin atá san intro. So, fós beidh sé ann ach just beidh sé ann mar an outro agus tá sé seo mar thriail is dócha ar feadh cúpla seachtain agus má tá daoine ag iarraidh go bhfuil sé ar ais sa phodchraoladh mar an intro tá muid in ann é a chur ar ais níl aon panic ach i gcónaí is dócha ag Learn Irish Online i gcónaí ag Gaeilge Weekly ag iarraidh coinneáil suas le gach rud agus i gcónaí ag iarraidh feabhas a chur ar rudaí agus feabhas a chur ar na rudaí atá againn cheana féin in áit just i gcónaí ag rá 'Ó, táimid chun podchraoladh nua a thosú' nó 'Táimid chun cúrsa nua a chruthú'. I gcónaí ag iarraidh freisin díriú isteach ar na rudaí atá déanta againn go dtí seo, cosúil le Gaeilge Weekly, cosúil leis na cúrsaí ag learnirishonline.com, cosúil leis an mballraíocht iomlán, the full membership, ag Patreon. agus mar sin de ag iarraidh feabhas a chur agus snas a chur ar na rudaí sin roimh aon rud eile. So, just beagáinín housekeeping roimh a chuireann muid tús leis an bpodchraoladh seo. Ar aon nós, tá súil agam go bhfuil sibh go maith, tá súil agam go bhfuil gach rud go maith ón uair dheireanach a raibh muid ag labhairt le chéile an tseachtain seo caite, nó más rud é go bhfuil tú just ag filleadh ar ais ar Ghaeilge Weekly tar éis sos an tsamhraidh agus tar éis an samhradh b'fhéidir gur tuismitheoir thú agus ní raibh an t-am agat a bheith ag éisteacht i rith mí Iúil, mí Lúnasa, fiú mí Meithimh, bhuel fáilte ar ais, tá súil agam go bhfuil tús na bliana scoile ag dul go maith agus you know tá 's agam a lán daoine tá siad ag filleadh ar ais ar ghnáthamh éigin, some type of routine na laethanta seo agus go bhfuil mí Mheán Fómhair beagnach cosúil le bliain nua you know mar b'fhéidir go bhfuil spórt ag tosú arís, b'fhéidir go bhfuil tú ar ais ag imirt le d'fhoireann sacair nó le le d'fhoireann rugbaí, go bhfuil tú ar ais ag múineadh sa scoil, go bhfuil tú ar ais chuig an gnáthsceideal mar thuismitheoir agus go bhfuil do pháistí ar ais sa mheánscoil, san ollscoil, whatever. So tá súil agam go bhfuil sé sin ag dul go maith agus go mbeidh seans agaibh anois, idir anois agus mí na Nollag, you know, díreach isteach ar an nGaeilge agus bheith ag éisteacht le rudaí mar seo, nó fiú just má, má thaitníonn sé leat a bheith ag éisteacht anois is arís, b'fhéidir uair amháin gach cúpla seachtain just chun a bheith ag éisteacht le duine éigin, em, leaid Éireannach i mo chónaí anseo sa Spáinn ag labhairt faoin deireadh seachtaine a bhí ann nó na rudaí atá ar siúl agam nó na rudaí a bhfuil suim agam iontu agus níl mórán suim a'd actually i do chuid Gaeilge. a fheabhsú. Sin ceart go leor freisin agus tá a fhios a'm a lán daoine a bhíonn ag éisteacht go háirithe leis an leagan seo den phodchraoladh, tá sibh líofa cheana féin agus tá Gaeilge iontach agaibh agus níl siad, níl sibh really ag iarraidh nó ag déanamh iarracht ar aon nós feabhas mór a chur ar bhur gcuid Gaeilge ach just, is maith libh a bheith ag éisteacht leis an bpodchraoladh so táim fíor bhuíoch as sin agus tá súil agam go bhfuil gach rud ag dul go maith libhse maidir leis an t-am seo den bhliain mar tá a fhios a'm le haghaidh, you know, domsa freisin, a lán athruithe agus athraithe ach is dócha ag an am céanna ag dul ar ais go dtí an gnáthsceideal so am suimiúil den bhliain atá ann gan dabht. Deireadh seachtaine fíorghnóthach maidir le spórt na hÉireann agus bhí seans agam féachaint ar píosa de ar aon nós, níos mó ná aon rud eile, an cluiche ar an Satharn idir Éire agus an Ungáir. Bhí mé ag tnúth go mór le seo. Níl mé ró-ghafa leis an sacar. Cinnte, roimhe seo, na blianta ó shin, bhí mé i bhfad níos gafa leis an Premier League agus rudaí mar sin. Na laethanta seo, ba mhaith liom, ceapaim, dá mbeinn i mo chónaí, in Éirinn, i nGaillimh, nó aon áit really in Éirinn, le foireann League of Ireland. Bheadh mé ag dul gach seachtain go dtí na home games ar aon nós, ansin in Terryland Park, nó Eamonn Deacy Park mar a ghlaoitear air anois. Ach maidir le bheith ag féachaint ar sacar ar an teilifís agus ag leanúint ó áit eile, níl mórán suim a'm ansin mar i gcónaí bím ag labhairt ar an bpodchraoladh is dócha. Tá mise. beagáinín old school agus tá mé ag éirí níos old school agus níos old school ar a lán bealaí, ní maith liom really an iomarca rudaí a dhéanamh os comhair an scáileáin. B'fhéidir mar gheall go bhfuil mo phost céad faoin gcéad nó beagnach céad faoin gcéad os comhair an scáileáin. Is maith liom bheith ag dul you know sa fíorshaol go rud éigin agus é a fheiceáil le mo shúile féin agus not trí trí scáileán éigin nó aon rud mar sin agus tá a lán seafóid freisin maidir le sacar ar ar an teilifís agus Sky Sports News agus Transfers agus an an seafóid seo agus an méid airgid atá ann go háirithe i Sasana agus go bhfuil an draíocht caillte domsa arís b'fhéidir go bhfuil mé cosúil le seanfhear anseo ag labhairt faoi ach domsa níl mórán suim a'm really na laethanta seo sa Premier League mar gheall ar sin. Tá a fhios a'm League of Ireland ach arís Mise anseo i mo chónaí sa Spáinn, tá sé deacair chun coinneáil suas leis agus arís you know tá sé an-deacair mar gheall nach bhfuil na cluichí ar an teilifís, tá LOI TV ach níl sé sin agam, b'fhéidir ba cheart dom é sin a cheannach ach ar aon nós, sin scéal le haghaidh lá eile. Ach foirm amháin den sacar a thaitníonn fós go mór, go mór, go mór liom, sin sacar idirnáisiúnta. em you know tá gach rud déanta ag Stephen Kenny, Mick McCarthy, Martin O'Neill freisin, eh tá gach rud déanta acu ionas nach mbeidh mé fós is dócha i mo fan de agus mar chuid den lucht leanúna em le haghaidh foireann náisiúnta na hÉireann ach fós tá mé ann fós tá mé fíor fíor paisean paiseanta faoi agus I gcónaí bím ag tnúth go mór le gach cluiche agus an chéad chluiche eile agus bhí mé mar sin agus tá mé fós mar sin so just le haghaidh beagáinín comhthéacs anseo mar is gnách an leagan seo den phodchraoladh tá mé ag taifeadadh ar an Luain so táimid dhá lá tar éis dúinn comhscór a fháil nó críochnú ar comhscór in aghaidh na hUngáire agus beimid ag dul go Armenia amárach nó seans go bhfuil an fhoireann cheana féin in Armenia nó seans go bhfuil siad san aer ar an eitilt agus mise ag labhairt díreach anois just ionas go bhfuil beagáinín comhthéacs agaibh maidir le you know b'fhéidir go bhfuil muid díreach tar éis cailleadh in aghaidh Armenia le cúnamh Dé níl sé sin chun tar éis tarlú. Ach má tá sé sin tarlaithe, tá brón orm, tá mise just ag labhairt faoin Ungáir agus is dócha faoi mo shaol agus mo chuimhní maidir le a bheith ag leanúint foireann náisiúnta na hÉireann. Tá mé ag labhairt faoi rudaí eile freisin, tá's a'm go bhfuil an Women's World Cup ann agus ní bhíonn mé ag labhairt faoi spórt go minic ar an bpodchraoladh. Anois is arís is dócha, tá mé ag iarraidh labhairt beagáinín faoi. inniu just mar gheall go raibh an méid sin ar siúl i rith an deireadh seachtaine maidir leis an spórt agus mar a dúirt mé, fiú sibhse, seans go mbeidh sibh ag filleadh ar an spórt arís, b'fhéidir go bhfuil sé sin ag féachaint ar an Premier League thall i Sasana nó b'fhéidir go bhfuil sé sin ag imirt five-a-side nó ag imirt rugbaí nó ag imirt whatever, a lán de na rudaí sin, a lán de na séasúir sin a bhíonn ag tosú ar an am seo nó thart ar an am seo den bhliain. Ar aon nós, so, an cluiche seo ar an Satharn, bhí sé mar chuid den cháilíocht, qualification, le haghaidh an Corn Domhanda a bheidh ar siúl i Meicsiceo, Ceanada agus sna Stáit Aontaithe i dhá mhíle is a fiche sé, an chéad Corn Domhanda a bheidh, nó a bhéas, ceathracha hocht Ceapaim foirne ann so níos mó ná tríocha dó cosúil le gach you know tournament cosúil le gach um yeah gach corn is dócha sa sacar agus in a lán a lán rudaí anois tá níos mó cluichí agus níos mó foirne um níl sé actually i bhfad róéasca le haghaidh foireann cosúil le hÉire you know foireann Eorpach chun cáiliú Ar an gCorn Domhanda seo, mar an chuid is mó de na spásaí nua atá tar éis teacht suas, tá sé le haghaidh foirne san Afraic, san Áise, b'fhéidir Meiriceá Theas, b'fhéidir go bhfuil ceann nó dhó acu freisin. Agus seo an chaoi a oibríonn fifa, you know, for good and for bad. B'fhéidir, deireann a lán daoine, oh bhuel, tá sé sin féaráilte, tá sé go deas, you know, tá níos mó spásaí anois ag foirne san Afraic, san Áise, ach, Ar ndóigh, níl na foirne sin chomh láidir mar a lán de na foirne nach mbeidh ag cáiliú as an Eoraip. So, tá sé deacair ach sin an chaoi, an rud céanna leis an Club World Cup sa samhradh, you know, bhí Bayern Munich, bhí Chelsea, bhí Paris Saint-Germain, na foirne mhóra seo ach ag an am céanna bhí a lán foirne, atá uafásach i gcomparáid leo, you know foirne as an Astráil, foirne as Dubai, as an Middle East, áiteanna just nach bhfuil an caighdeán céanna acu sa sacar. Ach, ar ndóigh, tá fifa agus an an t-uachtarán ansin ag fifa, Gianni Infantino, tá seisean ag iarraidh go mbeidh sé in ann vótaí a fháil ó na tíortha seo, ón AFC, the Asian Football Confederation, nó níl 's 'am cén t-ainm atá air. Agus má tá sé in ann vótaí a fháil ó ghach áit ansin, beidh sé níos éasca chun seisean an chumhacht a choinneáil, is dócha, agus fanacht ansin mar an t-uachtarán ag FIFA. Sin scéal le haghaidh lá eile. Ach sin cén fáth, is dócha, nó ceann de na fáthanna, a bhfuil beagainín níos mó spreagadh maidir leis an qualification campaign seo, maidir leis an feachtas cáilíochta atá anois ar siúl ag Éirinn. Agus bhí an cluiche seo an-tábhachtach. in aghaidh na hUngáire. Cén fáth? Bhuel, tá ceithre fhoireann sa sa ghrúpa agus tá an Phortaingéil chun an grúpa a bhuachaint, beagnach 100% tá siad, Ronaldo and co cheana féin, tá siad ar bharr an ghrúpa. Chomh maith leis sin, Armenia, seans maith go bhfuil siad chun críochnú em san áit dheireanach, you know, níl siad ró-mhaith faoi láthair, anuraidh chaill siad in aghaidh na Faroe Islands so, listen, níl sé cosúil le San Marino nó Andorra fós full-time professionals atá iontu ach seans maith nach bhfuil siad nó nach mbeidh siad in ann mórán nó fiú aon phointí a fháil i rith an ghrúpa seo. Arís sibhse ag éisteacht le seo, seans go mbeidh siad díreach tar éis bua a fháil in aghaidh na hÉireann, so famous last words má tharlaíonn sé sin ach ní cheapaim, ceapaim go mbeidh. ar ndóthain againn chun dul go Armenia amárach agus an bua a fháil. So bhí an cluiche seo idir an Ungáir agus Éire fíor, fíor thábhachtach. Tá an Ungáir sách láidir, gan dabht níos láidre ná Éire agus cúpla imreoir an-láidir acu agus bhí sé cosúil leis sin le haghaidh an chéad leath. Agus buíochas le Dia, sa dara leath bhí Éire in ann a bheith beagainín níos láidre. Bhí siad in ann comeback a dhéanamh. Bhí sé dó a náid ag leath ama, dó a dó ag an deireadh. Cúl le Adam Idah ansin ag deireadh an chluiche, ceapaim sa ceathrú nó sa tríú nóiméad is nócha den chluiche, right at the death. Depth? Right at the death. Cad é an, cad é an frása sin i mBéarla? Eh, i gcónaí bímid trína chéile faoi death, depth, agus dept, or an ceann leis an B, eh, agus ansin an ceann leis an P, ach ar aon nós, uaireanta, uaireanta mothaím mar Éireannaigh, b'fhéidir, just ní cheart dúinn a bheith ag labhairt san mBéarla, agus an méid uaireanta a bhíonn mé ag labhairt Béarla le duine éigin anseo, agus, you know, non-native speaker, b'fhéidir duine as an, as an nGearmáin, as, wherever an Iodáil, áit eile, agus deirim focal, agus deireann siad an focal céanna ar ais liom, ach le canúint, like, nó blas an-aisteach, agus ansin tugaim faoi deara, ó, sin just, sin just mo bhlas, you know? Deirim focal, b'fhéidir, le T, like, art, art, so le ealaín, as Gaeilge, agus deireann siad ar ais liom, arch, Arch. Agus tá mé like, ní é sin an an blas nó an an cuma atá ar ar mo bhlas, ní níl ciall leis sin. Umm so you know, níos mó fianaise is dócha, evidence, nach gceart dúinn a bheith ag labhairt i mBéarla, nó tá mé ag magadh níl mé anti Béarla ar chor ar bith, ní maith liom nuair a bhíonn daoine anti Béarla, tá mise pro pro Béarla agus pro Gaeilge chomh maith leis sin. Ach, ar aon nós, bhí an cluiche seo fíor thábhachtach. Dá mbeadh muid in ann bua a fháil, bheadh sé like right, we're on here, tá seans againn, tá seans againn chun dul go dtí na play offs agus chun leanúint ar aghaidh ansin go dtí an Corn Domhanda an bhliain seo chugainn. Ach comhscór ar deireadh, ní raibh sé ródhona. Bheadh sé cosúil le disaster really chun an cluiche sin a chailliúint maidir leis an ngrúpa agus maidir leis an dara háit sin a fháil. So, beimid ag imirt in aghaidh na hUngáire arís i mí na Samhna agus seans go mbeidh sé sin, mar is dócha, an cluiche ríthábhachtach agus an cluiche níos tábhachtaí mar beidh muide ag dul go Budapest. Beidh sé mar an chluiche deireanach sa ghrúpa agus seans go mbeidh sé mar winner takes it all, an buaiteoir a leanann siadsan ar aghaidh go dtí na playoffs. So mar gheall ar sin bhí a lán, a lán is dócha, a lán fócas agus a lán caint freisin faoin gcluiche seo roimh a tharla sé, roimh a tharla sé ar an Satharn. Bhí chuma air go raibh atmaisféar iontach ansin san Aviva, sa Lansdowne Road. Á, uaireanta bíonn mé ag féachaint siar agus is dócha tá sé seo ceangailte isteach le. mo scéal agus mo stair ag leanúint fir na hÉireann. Nuair a deirim ag leanúint, ní raibh mé actually riamh ag cluiche is dócha, ní ní raibh mé riamh ag away game ach an oiread ach ansin nuair a bhí mé in Éirinn nó just i gcónaí bhí mé ag féachaint ar na cluichí i nGaillimh really agus bhí mé óg agus ansin nuair a bhí mé 20, cúpla seachtain tar éis dom casadh 20 bliain d'aois bhog mé go dtí an Spáinn so really níor tharla sé go raibh an seans, is dócha go raibh an seans agam, sure listen tá an seans agam eitilt a cheannach go hArmenia amárach má tá mé ag iarraidh um you know we all have free will ach just no níor tharla sé go dtí seo agus ba bhreá liom dul you know a lán daoine deireann siad oh b'fhéidir níl an atmaisféar ró mhaith san Aviva níl sé cosúil leis an old Lansdowne Road ach fós is aoibhinn liom é sin agus tá mise fós, tá mé in ann cúpla cluiche a chuimhniú sa sean Lansdowne Road, you know, tá, rugadh sa bhliain 2000 mé so tá mé ró-óg chun cuimhniú ar Jason McAteer in aghaidh na hÍsiltíre nó fiú, em, Éire in aghaidh na Fraince 2005 ach tá mé in ann cuimhniú Henry handball, handball, em Hand of God nó Handball a bhí ag Henry i 2009 ach bhí sé sin, eh bhí Éire ag bhuel bhí sé sin i bPáras ar dtús ach fiú an cluiche eile in aghaidh na Fraince an bhliain sin bhí sé i bPáirc an Chrócaigh. Is cuimhin liom ag féachaint ar cúpla cluiche rugbaí i Lansdowne Road. Bhuel, ar an teilifís, ach sa sean Lansdowne Road roimh a dhún siad síos é agus an chluiche deireanach ansin in aghaidh na Pacific Nations agus ansin sacar ceapaim an chluiche in aghaidh San Marino, bhí sé sin mar an cluiche deireanach um, a bhí ag Éire i. i Lansdowne Road roimh a dhún sé síos i 2006 agus yeah á tá rud éigin fíor cool faoi you know fiú ag féachaint ar Google Images anois ar na híomhánna ansin de Lansdowne Road agus is dócha staid fíor fíor seanaimsir agus old school a bhí i gceist agus ansin leis an boom a dúirt you know Rialtas na hÉireann caithfimid ceann nua a fháil agus is dócha bhí a lán fáthanna le sin agus anois tá sé níos éasca le haghaidh an FAI FAI, yeah, FAI, agus iarraidh fiú níos mó airgid a thuilleadh, agus mar gheall ar sin, má tá níos mó airgid, cinnte ansin ag grassroots, tá níos mó daoine in ann an spórt a imirt, tá níos mó clubanna, so tá sé ag teastáil, you know, uaireanta deireann daoine, oh, bhí sé sin just chun, you know, níos mó corporate boxes a chur isteach, agus tá sé like, come on, tá, tá níos mó,

Umm, yeah, is cuimhin liom, like, i rith na mblianta i gcónaí, is dócha, seo an rud iontach maidir le free-to-air spóirt, agus tá a lán spórt a bhí free-to-air nuair a bhí mise óg nach bhfuil free-to-air ar chor ar bith anois, ehm, cosúil leis an Champions League, bhuel, ceapaim, actually, tá cúpla cluiche in Éirinn fós free-to-air. leis an Champions League ach na Premier League Highlights agus Premier League Three O'Clock Kick-Off ar Setanta agus fiú roimhe sin ar RTÉ, tá mé in ann é sin a chuimhniú. Ach um, yeah, le you know, leis an spórt World Cup qualifiers, European qualifiers, is dócha seo iad na rudaí nó ceann de na rudaí, níl mórán rudaí fágtha, tá mé ag iarraidh a rá, na laethanta seo ar RTÉ atá free-to-air, atá actually go maith chun féachaint air. Now, tá mise ag labhairt faoi sin ag an am céanna, an deireadh seachtaine seo, tá mé chun labhairt faoi, tá, bhí an Women's Rugby World Cup ar siúl, bhí McIlroy ar siúl, bhuel, McIlroy, bhuaigh McIlroy ansin san Irish Open, Agus bhí an dá rud sin ar RTÉ, so b'fhéidir ní ní sampla maith é an deireadh seachtaine seo maidir le free-to-air spóirt. Ach níl an, níl an méid céanna. Ach mothaíonn sé, is cuma cá bhfuil tú in Éirinn, you know, an chéad seachtain i mí Mheán Fómhair, an chéad seachtain i mí Dheireadh Fómhair, an chéad seachtain i mí na Samhna, agus an tseachtain dheireanach ansin i mí Márta, beidh tú in ann tiúineáil isteach go RTÉ agus féachaint ar Éire in aghaidh Lucsamburg nó an tSeirb in aghaidh Éire nó whatever, Éire in aghaidh na Fraince le haghaidh World Cup Qualifier, European Qualifier, Nations League atá againn anois agus ar ndóigh ní raibh sé sin againn blianta ó shin. Agus yeah, bainim fíor taitneamh as. Ar ndóigh, you know, b'fhéidir go bhfuil sé athrú beagáinín, níl Bill O'Herlihy agus Eamonn Dunphy agus John Giles ach is cuma faoi sin, you know, fós tá pundits iontach ansin le Richie Sadlier agus Didi Hamann agus chonaic mé go raibh Joanne Cantwell, ceapaim sin an t-ainm atá uirthi, ag déanamh an an punditry nó an an anchoring is dócha an an uair dheireanach agus an lá deireanach agus tá sise go hiontach. Ó, ceapaim go bhfuil Joanne ehm, Joanne Cantwell, sin an t-ainm atá uirthi, tá, níl mé ag iarraidh, you know, an t-ainm mícheart a rá, tá mé beagnach cinnte. Ehm, ceapaim go bhfuil sise go hiontach, yeah, Joanne Cantwell agus de ghnáth, you know, bíonn sise is dócha níos ceangailte leis an bpeil Ghaelach agus just leis an Cumann Lúthchleas Gael, Níos mó ná aon rud, so táim fíor-sásta go bhfuil an seans aici anois a bheith ann mar chuid den sacar freisin agus le cúnamh Dé beidh sise ar siúl amárach freisin nó ar an scáileán amárach le haghaidh an cluiche in aghaidh Armenia agus yeah tá a lán cuimhní agam you know ag imirt in aghaidh na hIodáile 2008, 2009 agus bhí Trapattoni againne mar an bhainisteoir ach bhí muid ag imirt i mBari in aghaidh an Iodáil agus Robbie Keane ag fáil. Cúl fíorthábhachtach ag deireadh an chluiche ansin agus ba bheag nár bhuaigh muid ansin nuair a tháinig na hIodálaigh go Páirc an Chrócaigh agus ansin the hand of God b'fhéidir mí nó dhó tar éis é sin. Ansin ag dul go Estonia le haghaidh an playoff 2011 agus ag fáil an bhua in aghaidh na hEstonians agus chun Éire chun dul áit éigin eile. Like, chun dul away from home, as baile, agus bua a fháil, 4 náid. Ní tharlaíonn sé sin. Níor tharla sé sin roimhe sin agus níl sé, gan dabht, níl sé tar éis tarlú sna blianta idir 2011 agus anois. Agus, em, ar ndóigh, John O'Shea in aghaidh na Gearmáine agus níos déanaí sa bhfeachtas céanna, Shane Long in aghaidh na Gearmáine. Agus ceapaim go raibh sé beag níos fearr nuair a bhí na grúpaí níos mó, you know, na laethanta seo ní bhíonn ach ceithre fhoireann sa ghrúpa, ceapaim go raibh sé níos fearr. nuair a bhí sé 8 nó 7 nó 6 foireann agus bhí an feachtas ar siúl ar feadh am níos faide ach is cuma liom fós, you know. Is maith liom le sacar idirnáisiúnta, níl sé athraithe mórán i gcomparáid b'fhéidir leis an sacar club, you know, sacar club ag féachaint ar chluiche idir Manchester United agus Chelsea anois i gcomparáid le 20 bliain ó shin, tá sé an-difriúil, domsa ar aon nós, ach ag féachaint ar chluiche idir Éire agus whatever, Armenia mar shampla amárach, tá sé an-chosúil le féachaint ar cluiche idir Éire agus Armenia fiche bliain ó shin, is dócha, you know, fós tá an smaoineamh céanna ann, tá tú, an bhfuil, in ann foireann amháin nó squad amháin a phiocadh as do himreoirí i do thír féin agus an rud céanna le Armenia, beidh cluiche amháin i Yerevan, beidh cluiche amháin i mBaile Átha Cliath agus sin é agus ní mhothaíonn sé go bhfuil an méid céanna. seafóid ag baint leis maidir le transfers agus fiú an VAR, ní mhothaíonn sé go mbíonn sé ina, mar gheall, you know, Sky, an méid punditry a bhíonn siad ag déanamh agus an méid, oh, scandalous, like, criticism of players agus mar gheall ar sin. Ach mothaíonn sé beag níos simplí agus beag níos seanaimseartha, old school, maidir le sacar idirnáisiúnta, anseo san Eoraip ar aon nós, agus ceapaim ar fud an domhain. ar an mbealach. So sin rud a thaitníonn go mór agus is aoibhinn liom an dráma agus just chun an dráma a fheiceáil agus a rá ok, beidh mé ag féachaint ar cluiche agus beidh Éire ag dul go dtí an Bulgáir agus ansin beidh siad ag dul go dtí an Rúis agus ansin beidh cluiche, gabh mo leithscéal, i mBaile Átha Cliath acu in aghaidh, níl 's agam, in aghaidh na Sualainne nó pé, pé sórt, pé country atá ann. So, taitníonn sé sin go mór, go mór liom agus tá, tá mé fíorbhuíoch go bhfuil muid fós beo is dócha sa bhfeachtas seo mar má tá tú chun cáiliú ansin in aghaidh na hUngáire, seans nach bhfuil na cluichí eile róthábhachtach nó ach fós tá rud éigin againn chun suim a bheith againn sa rud sin agus sin an chuid eile den feachtas agus tá mise ag tnúth go mór leis sin agus ag tnúth go mór leis is dócha na cluichí atá le teacht agus freisin tá mé ag smaoineamh b'fhéidir, faoi dul trasna an teorainn agus dul go dtí an Phortaingéil, dul go Lisbon an mhí seo chugainn. Tá cara agam i mo chónaí ansin, tá Éire ag imirt in aghaidh na Portaingéile, cinnte go bhfuil muid chun an cluiche sin a chailliúint, ach ní raibh mé riamh ag cluiche, cluiche na hÉireann agus bheadh sé, fiú muna bhfuil mé in ann ticéad a fháil, ceapaim go bhfuil mé in ann ticéad a fháil, ach fiú muna bhfuil mé, bheadh sé cool just chun a bheith sa chathair agus chun a bheith timpeall. ar dhaoine eile agus yeah just craic a bheith againn agus na Irish bars agus gach rud mar sin agus the sea of green ceapaim go mbeidh sé fíor fíor cool agus you know níl 's am níl Lisbon ach b'fhéidir sé uair ar an mbus sé uair an chloig uaim nó fiú tá mé in ann eitilt uair an chloig a fháil má tá mé ag iarraidh ceapaim go mbeidh sé fíor cool chun dul so tá mé ag saghas pleanáil caithfidh mé labhairt le mo chara atá ina chónaí ansin agus fan go bhfeicfimid an mbeidh mé in ann fanacht leis ach má tá aon duine ag dul go dtí an cluiche. Má tá aon duine ag dul go Lisbon le haghaidh an cluiche in aghaidh na Portaingéile, cuir teachtaireacht chugam ar Instagram nó cuir ríomhphost chugam ar liam.learnirishonline at gmail ponc com mar tá mé ag smaoineamh faoi dul, níl mé 100% cinnte ach níl mé chun dul go Armenia ó é amárach agus ní cheapaim go bhfuil mé chun dul go dtí an cluiche i mBudapest ach an oiread i mí na Samhna. So yeah. Tá mé ag smaoineamh, jeez, bheadh sé fíor-cool chun an bus a fháil nó an eitilt a fháil ansin go go Lisbon an mhí seo chugainn. Ceapaim go bhfuil an cluiche ar siúl ar an t-aonú lá déag de mhí mhí Dheireadh Fómhair agus dul go dtí an cluiche nó fiú just dul go teach tábhairne Éireannach agus féachaint ar an gcluiche ansin leis na hÉireannaigh eile atá tar éis an turas a dhéanamh. Seachas é sin, cad eile atá scríofa síos agam? Bhí an Women's World Cup ar siúl, nó tá sé ar siúl faoi láthair. Tá a lán buzz timpeall ar foireann na hÉireann. Ceapaim gur chaill siad inné in aghaidh an Nua Shéalainn. Ní raibh mé ag féachaint ach ar b'fhéidir dhá nó trí nóiméad de nuair a bhí mé ag fliceáil tríd. Um, ach bhí sé suimiúil, actually, mar you know, bhí mé ag féachaint ar is dócha an Ganzi a bhí ar na New Zealand Romps Victory Against Ireland Forty nil, so is dócha toradh sách díomach ansin le haghaidh foireann na hÉireann. Ach fós tá siad, ceapaim go bhfuil siad fós ann ach beidh siad ag imirt sa lower rank sa chéad bhabhta eile. Ireland, New Zealand relations, diplomatic relations, ní hé sin an leathanach a bhfuil mé ag lorg díreach anois. Ach. yeah, ceapaim go bhfuil siad fós ansin fós sna cluichí ceathrú ceannais mar bhuaigh siad in aghaidh an tSeapáin agus an Spáin. Ach actually bhí sé suimiúil mar bhí mé ag féachaint ar just dhá nó trí nóiméad den chluiche agus chonaic mé ar gheansaí um, Nua Shéalainn, bhí rud éigin scríofa maidir leis you know, an méid uaireanta a bhuaigh siad an comórtas. Ceapaim go raibh sé sin ar aon nós ach níl sé róthábhachtach. So chuaigh mé ag lorg Oh, you know, the Women's World Cup or the World Cup gabh mo leithscéal le haghaidh na fir, the Men's World Cup, níl sé ann ach ó 1987. You know, má smaoiníonn tú faoi, mar shampla, the Men's World Cup mar a bhí mé ag labhairt faoi ansin, thosaigh sé sa bhliain 1930 ach sa rugbaí níor thosaigh sé go dtí 1987. you know agus ní raibh rugbaí proifisiúnta in Éirinn, tá mé ag labhairt faoi na fir anseo agus the men's game, go dtí an bhliain 2000 so bhí mé ag smaoineamh seans go bhfuil sé seo you know níl sé ach b'fhéidir an dara nó an tríú eh Corn Domhanda nó World Cup le haghaidh na mná agus actually thosaigh the Women's Rugby World Cup i 1991 agus is scéal sách suimiúil é freisin.

when it published for the first time a list of previous winners. So tá mise ag labhairt ansin faoi Robbie Keane, you know, an cúl a scóráil in aghaidh an Iodáil agus um, Thierry Henry i 2009. Ag an am sin, bhí an IRB fós ag rá, nó ní raibh siad ag rá ar aon nós, yeah, we recognise this, aithníonn muid gur World Cup, gur Corn Domhanda é seo. Dochreidte. Agus is dócha sé an rud. atá athraithe domsa le cúpla bliain anuas. Ceapaim go bhfuil a lán fir, is dócha, cosúil liom féin agus, listen, caithfidh mé a bheith fírinneach anso, bhí an World Cup, you know, bhí foireann na mban ag imirt inné in aghaidh Nua Shéalainn, níor fhéach mé ar chor ar bith seachas b'fhéidir dhá nóiméad mar bhí mé ag fliceáil trí na canáil. Dá mbeadh Foireann na bhfear ag imirt in aghaidh an Nua-Shéalainn i gCorn Domhanda an Rugbaí Cinnte go mbeadh mé ag féachaint air so níl mé chun a bheith mar hypocrite anseo ag rá, oh yeah, tá an méid céanna suim agam you know i spórt na mban mar atá agam i spórt na bhfear. Níl, em chun a bheith fírinneach agus just sin an chaoi, ní féidir liom really é sin a athrú. Ach is dócha cúpla bliain ó shin, em, cosúil le a lán leaids, bhí mé like just ah bhuel is really is cuma liom you know má tá, má tá níos mó funding ansin le haghaidh foireann na mban agus is cuma liom really má tá, is dócha má tá sé ar an teilifís nó muna bhfuil sure seans maith nach bhfuil mórán daoine ag iarraidh féachaint air ar aon nós agus sin rud atá is dócha rud níos saghas sociological agus Political, fiú beagnach, é seo. Ach sin rud, gan dabht, atá athraithe domsa le cúpla bliain anuas, ar cúpla bealach, agus ní hé seo really an áit chun, you know, a bheith ag déanamh deep dive istigh chuig an topaic seo, ach cúpla rud. Ar dtús, like, cé chomh deacair is a chaithfidh sé a bheith a bheith bean sa spórt uaireanta, go háirithe sa spórt proifisiúnta, you know, feictear arís ag dul ar ais chuig an sacar, feictear le cúpla lá anuas nó le cúpla seachtain anuas, tá níos mó fadhbanna anois leis an FAI agus le foireann na mban agus b'fhéidir treatment chuig mná ansin sa foireann sin. Agus, you know, maidir leis an pá, ar ndóigh, níl an pá róbheag 's leis an, bíonn i bhfad níos mó daoine ag féachaint ar spórt na bhfear 's mar gheall ar sin, bíonn níos mó broadcast deals agus tá níos mó airgid ann, so really, ar ndóigh, tá na fir chun níos mó airgid a fháil ag deireadh an lae. Ach is dócha, níl sé ach anois nó le cúpla bliain anuas a thug mé faoi deara an tábhacht a bhaineann le spórt na mban a bheith ar an teilifís ó thaobh visibility de, ó thaobh, you know, go bhfuil sé feiceálach agus go bhfuil cailíní óga in ann féachaint ar an gcluiche sin, b'fhéidir, an, you know, cailliúint sin in aghaidh na hAll Blacks, eh, nó na, tá, ceapaim go bhfuil actually ainm difriúil acu i spórt na mban nó i rugbaí na mban ar aon nós, the Black, rud éigin, ah, níl a fhios agam, eh, caithfidh mé é sin a lorg freisin. Ach. you know, ionas go mbeidh cailíní óga ansin i nGaillimh, i Luimneach, i mBleá Cliath, timpeall na tíre in ann féachaint ar RTÉ, in ann féachaint agus arís, you know, tá sé seo ceangailte arís le free-to-air spórt, ach free-to-air spórt ní amháin le haghaidh na fir ach le haghaidh na mná, go mbeidh siad in ann féachaint ar sin agus rá, oh, cén fáth nach bhfuil mise in ann rugbaí a imirt, cén fáth nach bhfuil mise in ann sacar a imirt, cén fáth nach bhfuil mise in ann camógaí a imirt, you Nó le blianta anuas in Éirinn tá camógaí sách feiceálach agus tá, is dócha, peil Ghaelach na mban sách feiceálach i gcomparáid le rugbaí agus spóirt eile agus mar gheall ar sin níl sé ró tabú really mar chailín a bheith ag imirt camógaí, sin an gnáth rud, níl aon rud ehm aisteach faoi sin ach you know fós b'fhéidir na laethanta seo in Éirinn más rud é gur cailín thú agus tá tú ag imirt rugbaí tá sé sin, níl sé aisteach ach uaireanta deireann daoine oh. Oh, like, cén fáth a bhfuil tú, you know, as cén áit thagann sé sin, an imríonn d'athair rugbaí, nó rud éigin mar sin. Agus nuair atá na rudaí seo ar an teilifís níos mó, nuair atá níos mó pá agus níos mó airgead ag dul isteach chuig, eh, is dócha, spórt na mban agus rugbaí na mban agus spórtanna eile freisin, tá tionchar agus tá éifeacht. fíor fíor dearfach aige ansin mar tá knock on effect leis agus éiríonn an cluiche níos mó agus níos mó, bíonn níos mó cailíní óga in ann dul isteach, tá níos mó clubanna timpeall na tíre, tá sé níos feiceálaí agus ní chiallaíonn sé sin go gcaithfidh you know gach rud a bheith díreach mar an gcéanna idir an dá chód idir mar shampla rugbaí na bhfear agus rugbaí na mban, ní chiallaíonn sé sin gur gcaithfidh. gach cluiche a imríonn Éire i rugbaí na mban a bheith san Aviva nó a bheith i bPáirc an Chrócaigh nó aon rud mar sin ach rudaí cosúil leis sin chun you know anois go bhfuil an em agus anois anseo tar éis tríocha bliain tar éis tá mé ag labhairt anseo agus ag léamh amach beagainín faoin Women's Rugby World Cup i 1991 an méid progress agus beimid ag féachaint siar ceapaim i gceann caoga bliain céad bliain dhá chéad bliain agus ag labhairt faoi na noughties ach níos mó ná aon rud probably the twenty tens agus na twenty twenties agus an méid dul chun cinn a rinneadh maidir le spórt na mban anseo san Eoraip ar aon nós agus anseo in iarthar na hEorpa b'fhéidir ar an taobh eile den Eoraip b'fhéidir níl siad mar an céanna níl 's agam taobh amuigh den Eoraip b'fhéidir go bhfuil níos mó obair fós i gceist leis sin. you know, fiú i Meiriceá, ní fheictear riamh really WNBA cluiche nó cluiche WNBA ar an teilifís nó Women's NFL nó aon rud mar sin. So fós tá a lán, a lán obair le déanamh. Ach sin rud gan dabht tá athraithe im intinn le cúpla bliain anuas, you know, tá sé chomh tábhachtach, rudaí eile, tá sé tábhachtach go bhfuil daoine as áiteanna difriúla, le blasanna difriúla, daoine le dathanna. dathanna craiceann difriúla freisin, go bhfuil siad ar an teilifís, go bhfuil siad i scannáin, go bhfuil siad feiceálach agus you know ní féidir go bhfuil sé forced is dócha ach caithfidh siad a bheith ann muna bhfuil siad ansin daoine óga you know daoine daoine óga gorma eh, cailíní óga whatever daoine le míchumas óga beidh siad ag féachaint ar seo agus beidh siad ag rá oh well níl mise in ann é a dhéanamh mar ní fheicim aon duine cosúil liom féin ar an teilifís nó you know nuair a théim go dtí an Aviva Stadium i gcónaí tá muid ag féachaint ar na lads seo, níl muid ag féachaint ar na mná or whatever agus yeah tuigim níos mó agus níos mó agus mise ag éirí beagáinín níos sine cé chomh tábhachtach agus tá sé sin, now listen ní féidir liom labhairt faoin gcluiche nó ní féidir liom labhairt really faoin Women's Rugby World Cup i mbliana mar ní raibh mé ag féachaint air ach like tá sé dochreidte an an athrú nuair a nuair a feic nuair a fheiceann tú is dócha cé chomh proifisiúnta agus an set up atá acu ag an women's rugby world cup agus an méid daoine ag dul go dtí na cluichí ach éist le seo um the international seo faoi 1991 agus corn domhanda an rugbaí

é le déanamh. Agus arís, níl mise róghafa nó níl mórán really ar eolas agam maidir le spórt na mban agus rugbaí na mban, sacar na mban, camógaí agus mar sin de, so cinnte, a lán de na fadhbanna, níl siad fiú, níl clue agam fúthu ar chor ar bith. Ach yeah, ceapaim agus cúpla bliain ó shin ba chuma liom, ní rud tábhachtach é dom ar chor ar bith ag an am. Ach anois. Tuigim, tuigim cén fáth a bhfuil rudaí cosúil leis sin tábhachtach. So sin an Rugby World Cup agus le cúnamh Dé tá a fhios agam go mbeidh sé deacair le haghaidh Éire in aghaidh, ceapaim go bhfuil siad in aghaidh na Fraince, beidh sé deacair ach seans go bhfuil, bhfuil siad in ann leanúint ar aghaidh ach ceapaim an consensus sin go bhfuil Sasana chun an Corn Domhanda seo a bhuachaint agus go bhfuil an Fhrainc agus Nua-Shéalainn is dócha an dá fhoireann eile Tá láidir nó níos láidre ná aon daoine eile ag an gCorn Domhanda seo. Cúpla rud eile maidir leis an spórt, bhí McIlroy in action inné agus bhuaigh sé an Irish Open don dara huair agus an dara huair ceapaim ag an K Club an uair dheireanach bhí sé 2016 ag an K Club freisin agus bhuaigh sé in aghaidh, níl a fhios agam actually cén t-ainm a bhí ar an lad eile sa playoff sa deireadh? Ní raibh an seans agam féachaint air is actually bhí siad thart ar an naoú nó deichiú poll nuair a d'fhág mise chuaigh mé amach chun spórt eile a imirt, chuaigh mé amach chun beagáinín snúcair nó cluiche eile a imirt. Is dócha bhí mé ag imirt beagáinín snúcair ar feadh cúpla uair ar chloig agus ansin nuair a tháinig mé ar ais bhí an gailf fós ar siúl ach bhí an putt ansin ag McIlroy chun é a bhuachaint so literally chonaic mé an winning putt agus b'in é. Ní fhaca mé aon rud eile. Ach fíor cool agus bliain den scoth a bhí aige maidir leis ar ndóigh. Na Masters, tá 's a'm an form a bhí aige idir na Masters agus anois agus an Irish Open, ní raibh sé ró-mhaith chun an Masters agus an Irish Open a bhuachaint sa bhliain céanna. Níl ach rud amháin fágtha agus sin é chun an Ryder Cup a bhuachaint i gceann coicíse. Agus arís, níl mórán suim agam sa ghalf, is dócha, cosúil le lán daoine ag éisteacht. Bíonn mé ag tiúnáil isteach chuig Dé Domhnaigh ag na Masters má tá rud éigin suimiúil ar siúl, cosúil le i mbliana le McIlroy, b'fhéidir an Open freisin, you know cúpla bliain ó shin nuair a tháinig Woods ar ais, ceapaim 2019, chun an Open a bhuachaint agus mar sin de. Ach an Ryder Cup, sin rud a bhíonn mé gafa leis, you know uair amháin gach dhá bhliain agus is dócha, yeah, muna bhfuil suim a'd sa spórt, muna bhfuil suim a'd i. i ngalf fós, just is spectacle den scoth é The Ryder Cup, go háirithe ar an Domhnach agus na singles ar siúl. So le cúnamh Dé, tá 's a'm le cúpla Ryder Cup anuas, ní raibh really, ní raibh siad rómhaith, b'fhéidir go raibh siad beagainín one-sided, so le cúnamh Dé i mbliana beidh sé i bhfad níos cóngaraí agus b'fhéidir go mbeidh sé, níl 's a'm, 9, 7 nó rud éigin ag dul isteach go dtí an lá deireanach so ag tnúth go mór le sin freisin. Agus yeah, an rud deireanach bhí an F1 ar siúl freisin inné san Iodáil, ceann de na tracks is fearr, ceann de na circuits is fearr thall ansin i Monza san Iodáil. Is aoibhinn liom na na circuits sin traidisiúnta is dócha, cosúil le Monza agus Silverstone agus Spa agus Suzuka agus na cinn eile agus bhuaigh Max Verstappen an chéad uair le tamall anuas arís, ag taispeáint cén fáth a bhfuil seisean mar an tiománaí is láidre, ceapaim, sa spórt anois. Cé nach bhfuil an carr is fearr aige fós, tá sé in ann rásaí cosúil le seo a bhuachaint agus, yeah, má tá beagainín suim a'd san F1, Seo an t-am chun díriú isteach air mar tá, ceapaim, naoi rás fágtha agus tá championship race, championship fight, troid cheart don chraobh, againn i mbliana don chéad uair i, ceapaim, le cúig bliana nó ceithre bliana. 2021 an uair dheireanach agus roimhe sin caithfidh tú dul ar ais go, b'fhéidir, 2016. You know, ní tharlaíonn sé ach b'fhéidir uair amháin gach cúig nó sé bliana a bhíonn troid cheart don chraobh agus troid ceart don World Championship agus tá sé sin againn i mbliana idir Piastri agus Norris so ag baint sár-taitneamh as an séasúr Formula One agus fós neart rásaí ceapaim naoi rás fós le teacht idir anois agus an Nollaig nuair a bheidh sé ag críochnú. just ceapaim activity nó gníomhaíocht foirfe don Domhnach, you know, go háirithe más rud é go raibh tú amuigh ansin ar an Satharn nó bhí tú gnóthach nó fiú just tá tú tuirseach tar éis an tseachtain a bhí a'd just suí ansin an coverage a chur ar siúl oíche nó uair a chloig amháin roimh ré tá tú in ann féachaint ar an preview ansin an rás é féin b'fhéidir an debrief agus gach rud tar éis an rás freisin an-an-mhaith agus bainim Baineann mise fíor taitneamh as ar aon nós. Tá 's a'm le haghaidh daoine eile, b'fhéidir go mbíonn sé beagáinín, beagáinín leadránach is dócha agus uaireanta bíonn rásaí, níl 's a'd, uaireanta rásaí, bíonn a lán rudaí ag tarlú agus uaireanta bíonn rásaí eile agus ní bhíonn tada ag tarlú, 's braitheann sé. Em, ach yeah, domsa, baineann mise fíor fíor taitneamh as ar aon nós. Sin é le haghaidh an tseachtain seo, tá 's agam nach raibh sé sin an iomarca spórt, ní bhíonn mé ag labhairt faoin spóirt, Ró-mhinic really ar an bpodchraoladh agus just bhí mé ag scríobh cúpla rud ar m'intinn ar maidin roimh an podchraoladh seo a dhéanamh agus thug mé faoi deara, wow, tá a lán rudaí maidir leis an spóirt agus just cén fáth nach ndéanfainn podchraoladh iomlán ar an spóirt an tseachtain seo. Má tá tú ag foghlaim na Gaeilge, ná déan dearmad, tá na gnáth rudaí le fáil ar patreon ponc com forward slash learnirishonline nó má tá tú ag iarraidh cúrsa Gaeilge a cheannach, tá tú in ann dul go learnirishonline ponc com. Go raibh míle míle míle maith agaibh, mar is gnách, guys, as bhur gcuid tacaíochta, tá mé fíor fíor bhuíoch agus lán sásta go bhfuil sibh fós ag éisteacht gach seachtain.